Yeah. Eh, now I want call my name so that you know where it is coming from. Uh, um, good morning. Yes, ọ onye iwe ka ị kpọga. Na gịnị mere kwuharịa ya ọzọ? Na m werere ego m kwesịrị inye ndị mmadụ n'ishi elekshọn. na m werele ya rie bịa dị ọha ikwe akpọ m nọ na fon n'ọnụ ụtụtụ eh? aha gị ọkwanụ gịnị m ajụọ gị na aha m ọ gbasaghị m mba ebe ịma nke wụ aha m ịma na awụ m onye iwe lee ihe wụ aha gị aha gị ọ gịnị merie ụwa merie ụwa ngwanụ emerielenụ gị na nke ugbu a ee ya wụrụ ụwa kemlema ka m mechie ọnụ gị nga aha gee ntị m akara gị lema na ọ kredit gị ihe ọ sọrọ gị kwuo ihe m chọrọ ịgwa gị wụ ọwụ taa ka unu bidoro mgbe niile unu na-eweta ego na polling unit anyị nga unu weta ego unu ee unu na-enyenụ ndị mmadụ na unu na-enye ndị mmadụ ka ha tụọrọ unu vootu atụchaara unu vootu o nweghị ihe a ga-ahụ ụzọ arụhụ skuul arụhụ enweghị ihe mmiri agbafuhụ enweghị ọkụ enye ọkwa anyị nwa tụgakwa ego transfọma ego ahụ ọwụ ego gị na ọwụ ego onye zọga ọchịchị nyere gị jụọ ya ma ọwụ ego ya ihe ahụ wụ ego ego anyị niile ekerele m oke m ihe unu na-eme unu bụ eme ya nọ m ga-echego unu enwee vootu ahụ ndị ndị vileji anyị onye ọbụla macha na ma ebe ha na-atụ onye ọbụla aparala aka n'obi na ma m na-enye ha the money na agaghị enweta vootu ọwụ na lee m agwa gị e- eji m ya shiri ha rice ha erie nye nye onye ọbụla ego ha ji bata ụgbọ ebe ego ahụ ha shiri bịa ee m gwara ha na onye ọbụla ji ahazi onwe ha ee ya kwa na iche na m- naanị mụwa riri ego ahụ onye ọbụla riri chekwa gị eji bata ụgbọ ebe ha shi ee ama m abata nnọọ na pati unu ka m mee ka m wụ onye otu unu nata unu ego ahụ ara gbachekwa unu ntị nga ahụ a ga-emekatara ihe ruo ole mgbe mgbe niile unu na-azụrịga vootu azụrịga vootu ma sị ka ka ka erie ya n'ọnụ Unu- unu- aka ịhụrụ polling unit anyị unu ga-ada nga aka ịhụrụ rigging ahụ isi gị ka m ga-eri gị enweghị ihe ga-eme unu ewinie elekshọn nga taa ka ha dịrịwa obidient ya wụrụwa ee sacrifice gbukwa gị nga ahụ unu na- ụ- ụ- ụ- unu na-akpọta onye na-akpa ha ahụ ya- ya- ya- ya bịa chaa anya ọzọ akpọkwanụ ka aha gịnị ewo ị na-ekwu nna kwuo ọsịsọ biko ama m na kredit gị ọhịa m kwe na-ege gị ntị bọt isi waga m biko achọghị m ị na-egezi ihe asị juru gị n'ọnụ biko ma emetụkwana unu ihe nne ma anyị iche na ọ ga-agwa ha na onye iwe mụ a onye iwe we onye e nyere the money ya erie ya were ya nye ndị vileji enweghị agwa ha m ebe o shi ya asị m onye ọbụla e nwere nwaanyị nna kemgbe oji ha oji ọ hụghị ego ịzụ ọgwụ ee na unu ga-alọkụ m ọp ngwanụ nsogbu anọghị unu lọkụkwanụ m ọp unu agwa ndị polisi na emere m gịnị na enyere m ego ego gịnị ka e nyere mụ ọ baghị uru m na-aga ebe ha ga-ekpe ikpe bifo ị na-agala ebe na-aga mụ agarala gị ije oredi na anọkwanụ m n'aka egwuregwu gaa jụọ ese ee ehm, four years time ka anyị mitize na elekshọn ọzọ nsogbu anọghị ọ ga-awụkwa onye mbụ na oke ọwụgụ awa onye mbụ ọgụ awa onye abụọ na-akpọ mbata akpọkwala m ọzọ instead chere ka m kpọọ gị ọ mụ nwa imekọ udo